igbo ndị ọma ndeeme nụ kedu ka eke si anya anwụ ama m na ọ na-anya ntụgharị ntụgharị ana m ekele ndị igbo niile ana m ekele nwoke na-ekele nwanyị na-ekele okeke na-ekele okorie na-ekele okafọ na-ekele okonkwọ ana m ekelekwa mgbeke mgborie mgbafọ na mgbọkwọ asị m nke onye chiri ya zelụ ọ ga-adịrị anyị niile na mma ebe ọbụla onye Igbo ọbụla nọ ị nọ n'obodo Naijiria ị nọ n'ala bekee ọ ga-adịrị anyị bụ ndị Igbo mma maka na anyị bụ people from the rising sun ebe anyanwụ si apụta anyanwụ si ebe anyị bi apụta tupu ọ chawara ndị ọzọ nke a pụtara na anyị ga-ebu ụzọ lijucha before ndị ọzọ elibe ọ ga-adịrị anyị na mma ebe ọbụla onye tinyere aka ihe ọma ebe ahịa ọbụla nke anyị na-azụ ga na-aga n'iru anyị ga na-eje eje na-abata abata ọpụpụ anyị na mbata anyị ụkwụ agaghị akpọ anyị ana m asị na ụbọchị taa ga-adịrị anyị niile na mma ọ bụrụ na i sonyebere m na Peaceful Igbo Academy ohere dịrị gị ịbịa binyere m aka na share button comment ya mekwa ka ndị Igbo ọzọ mara na o nwere ihe na-eme ebe a maka na asụsụ Igbo anyị agaghị anwụ asụsụ Igbo anyị ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ anyị sụcha ụmụ anyị asụọ ya ụmụ ụmụ anyị asụọ ọ gaghị anwụ ọ ya mere e ji wee hibe ebe a ka anyị kụzibe asụsụ anyị ka o wee too eto ma gbaa mgbọrọgwụ ihe anyị ga-amụ n'ụbọchị tata bụ ihe a na-akpọ abụ abụ nwa o nwere egwu ga-abụ nwatakịrị na-ebe akwa i kuru nwa ahụ ị na-agụrụ ya egwu ahụ nwa ahụ anọrọ n'ahụ gị rahụ ụra ọ bụrụ nwatakịrị ahụ na-agbakasị ị na-agụrụ ya egwu ahụ ahụ ya edere jụụ ngwa buketa oche gị bịanụ ka anyị mụkọọ ya ọnụ maka na ndị Igbo sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ee ngwanụ o mela onye mere nwa na-ebe akwa egbe mere nwa na-ebe akwa weta ụzịza weta ose weta amangololo ofe ka ụmụ nnụnụ rachaa aka egbe ndo egbe ndo onye tiri nwa na-ebe akwa egbe tiri nwa na-ebe akwa weta ụzịza weta ose weta amagilo n'elu ofe ka ụmụ nnụnụ racha aka egbe ndo egbe ndo ọ bụrụ na nwatakịrị a na-ebe akwa ị na-agụrụ ya egwu a ị ga-ahụ otu nwa ahụ ga-esi wee lahụ ụra ọ ga-arahụ ụra n'udo n'ahụ ebe ahụ i ku nwa ahụ ee ị mụtara ya okay ka anyị gaa n'ihu nke ọzọ sị nwata mechie ọnụ ebezila akwa akwa adịghị mma na obube ọchị kacha mma na ọchịchị chịara m chịara m nwantịntị nwata mechie ọnụ ebezila akwa akwa adịghị mma na obube ọchị kacha mma na ọchịchị chịara m chịara m nwantịntị nwata mechie ọnụ ebezila akwa akwa adịghị mma na obube Ọchị kacha mma na ọchịchị chịara m chịara m nwantịntị ọ bụrụ na ị bịa na-agụrụ nwatakịrị egwu a ị ga-ahụ otu nwa ahụ ahụ ya eme pele ahụ ya eme gịnị ahụ ya niile na-agbadata ọ nọrọ na ahụ gị rahụ ụra ihe a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị Igbo na-ala ala ọtụtụ n'ụmụ anyị amaghị ihe bụ nwata onye mere nwa na-ebe akwa ọtụtụ n'ụmụ anyị amaghị ihe bụ nwata mechie ọnụ ebezila akwa ọ bụ ya ka anyị ji wee mepee ebe a ka anyị were kụziere ụmụ anyị na o nwere ihe dị otu ahụ maka na ọ bụrụ na ka anyị- anyị sobe otu ụbọchị si aga ị ma na anyị ga-emiss the mark mana anyị agaghị emiss ya so eji m ohere a na-agwa nne na nna ọbụla ebe ọbụla ị nọ sụbara nwa gị asụsụ Igbo asụsụ Igbo agaghị eme ka nwa ahụ ghara ịsụ asụsụ ndị ọzọ ịsụ asụsụ bekee ịsụ asụsụ french ma ịsụ asụsụ mba ofesi ndị ọzọ so ndị nne na nna ndị igbo sụbaranụ ụmụ ụnụ asụsụ igbo asụsụ anyị bụ asụsụ igbo